onye nwere onye igbo ọ sị m o nweghị ihe kọrọ ya ma ncha igbo ka anyị ji eje igbo ka e ji eje n'ule obodo ọ bụ na ijere mefugo onye igbo gbawa ọsọ
igbo ọma na-ege ntị o daalụnụ afa m bụ nwaada unu nwaanyị blessing ogechukwu okeke ihe a na-etu mụnwa ka bụkwalụ ịdị ka a chọrọ ekene m unu igbo ndị ọma na-ege ntị mma mmanụ o afa m ka bụkwa nwaada ngozichukwu chimdi ikeze nke afa otutu ya ka bụ pọmpọm mma ka anyị nọrọ ya cha igbo kwenu ekene m unu a ka m bụkwa nwanne unu nwoke a na-akpọ si ala nke a na-etu okwurumba
igbo bụ igbo ekene m unu afa m bụ ugochukwu udoji nke a na-etu onye chi edu nnọọnụ
igbo ọma na-ege anyị ntị o ọ bụ na ị ka na-esonyela anyị ihe anyị na-ewetara ụnụ bụ ihe emume nke a na-akpọ igbo bụ igbo mana tupu anyị gaa n'iru wee gwa ụnụ isiokwu nke anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke tata ọ ga-amasị anyị ka anyị jee obere ezumike ọ bụrụ na anyị nachita azụ anyị wee tọpelu ụnụ ya bụ ngwugwu nke e kechi ekechi daalụnụ ekene m ụnụ igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ
igbo bụ igbo ọma na-ege ntị o anyị anachitekwana azụ na ya bụ ezumike nke anyị galụ ọ bụ na ị ka na-esonyela anyị ma ọ bụ na ị ka na-agbanye ife onyonyo gị ihe ị na-enene bụ ihe emume nke a ka na-akpọ igbo bụ igbo tupu anyị gaa ya bụ ezumike agwa m na ọ bụ na anyị nachita azụ na anyị ga-agwa ụnụ ngwugwu nke ahụ e kechi ekechi anyị chọrọ ka anyị tọpee ya nke bụ isiokwu o wee bụ na ya bụ isiokwu kpọkwara akpọ hmm? isiokwu nke anyị na-ewetara n'ụbọchị nke tata bụ isiokwu nke na-asị ihe ruru nwaanyị ajadu o nwebugo mgbe anyị karịrị ya na mgbe mbụ gagoro aga anyị kwuru ihe gbasara nwaanyị ajadu mana nke kịta anyị chọziri ka anyị kapịa ya ọnụ onye anyị na ya nọ n'ụbọchị nke tata abụrụ nnọọ na o kwuru afịa ọ kwa onye ọkaiwu ekwutekwa m ya akọkwa m ya ọfụma ya bụnụ lawyer n'ọnụ oyibo maka o nwere ndị na-asị ọkaikpe ọkaikpe nwekwa judge ga na-aga aga mm. o wee bụ na anyị dutere onye ọkaiwu ga na-akọwala anyị ihe ruru ndị gbasalụ ndị di ha anọọzị bụ ndị ụmụ nwaanyị ajadu maka na ọ na-ewute anyị rinne ma ọ bụ na ịfụ ụmụ nwaanyị ajadu ka esi eme ha ha yara ama aka nni nke ha na-ama aka ekpe a na-emegide ha n'ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ọ kachasị ma ọ bụ na di ha anọrọzị ọfịọ agbacha pọmpụ ma ọsị na osu mana nke taa anyị ga na-alụtụgasị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche aka wee na-akọwa gị bụ onye na-enene ọ bụ na di gị anọọzị achọrọ m ka ị mara na ọ sọọsọ na igbo bụ igbo ka ị ga na-anụ ihe ị ga-eme wee mara ka a ga-esi i wee mara ihe wụ na na ị nwere ikikere ịzọ ihe ruru gị mm-hmm. ị na-aghọta ọ na igbo bụ igbo wee bụrụ ya bụ na isiokwu anyị unu anụgo isiokwu anyị ihe nchọzi ka njụ ọ bụ ị ma na a bịa n'obodo ọ bụ na nwaanyị di ya wee nwụọ e nwere ihe a na-akpọ ndị nwunye di ọ ndị ada nwunye di na-esochakwunu mhm. ma ndị ada a na-agbakọ a kpụọ nwaanyị isi nke bụ n'omenala omenala Igbo bọmbọ m na-ekwu na-ekwe na-ekwe na ahụ na a na-ekwu a na-ekwe mana ị na-enezi m anya na-enye m ka ọkwa na eziokwu a na-ekwu ka ụlọ ọ na-ada ụda maka na ihe anyị ji n'aka abụrọ obere okwu ọ na-ewute rinne o wee bụ na a kpụcha nwaanyị ajadu isi ndị ụmụnne di ndị be nke nwoke a na-esochi azụ azụ hmm. ọtụtụ adịrọkwa otu ahụ ka a na-ekwuru ọnwa ka a na-ekwuru ọnwa o nwee ndị ndị adịrọkwa njọ otu ahụ mana ihe anyị chọrọ ikwu n'ụbọchị nke tata bụ ndị nke dị njọ maka a bịa na igbo bụ igbo anyị na-emegide ihe gbasara ihe lụrụ alụ ihe gbasara ezinụlọ ọ bụrụ na anara emeti ọfụma anyị na-akọwa ọfụma ka anyị esi mee ka ọ wee gazie a bịa n'obodo na omenala a na-akọwa ya na igbo bụ igbo ka anyị esi mee ya bụ omenala anyị ma na omenala na ọ bụ na nwaanyị di ya nwụrụ a na-akpụ isi ọkwa na eziokwu mm. anyị ka na-ebidokwa na ebido ka anyị gaa obere ezumike ọ bụ na anyị nachite azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụnụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ
igbo bụ igbo ọma ekenee m unu anyị anachitekwana azụ na obere ezumike nke anyị gara ọ bụ na unu na-esonyela anyị unu ya afụ na tupu anyị gaa ya bụ ezumike na o nwee ihe m kpụ n'ọnụ m ka na-ekwu tupu anyị gaa ezumike a ka m na-agbalị ya ka e wee ghọtakwa n'ebe a na-aga o wee bụrụ na ndị nke dị njọ ejide ya bụ nwaanyị ajadu asị ya na ọ ya aṅụ mmiri ozu di ya a na-agbakwana nkịtị ya bụ ife a na-aga otego ya bụ ife mere ya ka anyị ji wee wepụta ya n'igbo bụ igbo ka emee gịnị ka a kapịa nya bụ okwu ọnụ ọ nya ka anyị ji wee dute onye ọka iwu maka na e mere omenala agba nkịtị ebunye nwaanyị mmiri ozu o nwerọ ife mee ma ihe eji mmiri ozu na nwaanyị di ya nwụrụ ka na-ebe akwa na-elu uju ekunie ọtọ sị na ọ nya gburu di ya na aka ya dị na ya mana ilekwa anya ọ bụ na aka nwaanyị adịrọ nwaanyị amarọdị nke a na-akọ ebodo ya na aka ya dị na ya ajụjụ anyị wee bụrụ ndị omenala emego agba nkịtị ya bụ ife eme maka onwere onye etinyela ọnụ m wee sị ka m jụọ onye ọkaiwu nọ n'ime anyị biko ọ bụ na abịa na ụdị ihe dị otu ahụ o nwere ihe ya bụ nwaanyị kwesịrị ime dịka iwu obodo si wee dị nwere ike ịkpọ onye ọkaiwu sị na ọ ya eme ihe dị otu ahụ kọsara ya nekwenụ ihe na-eme maka ọ bụ na obodo na-awụrọ obodo naijiria na mba ofesi a na ozugbo ozugbo agba onye ahụ akwụkwọ m wee na-ajụ na-asị kedu ka ya bụ ife ya esi wee wee gakene ka ihe nwee ike nwaanyị na-enene anyị n'ụbọchị nke tata ihe ọ ya amụta ka na sị na otu a ka o ya esikwanụ wee gala ya daalụ
hmm, onye nchịkọta ekene m gị maka hmm, ihe iji ihe bara nnukwu uru ikwu n'oge ugbu a hmm. ọ bụ eziokwu na ya bụ ihe dịwara gboo mana chi na-efo anyị kwesịrị ị na-eto otuto anyị ga na-eto ịmata ihe a na-akpọ right ya wụ ibe iwu nyere gị ikike na ibe iwu napụrụ gị nyekwe onye ọzọ ọ kwa ị ma na agba arụ nkịtị ọtọ nwa nọọ ka esiri gbaa arụ nkịtị ka o ji atọ nwa ịma na iwe nke onye ewe nke onye amaghị iwe akpa na-akpọghị owere agba owere eje ka sị na ọ gịnị ị na-ewe na-eje mana ọ bụrụ na anyị niile mata ma onye nọ n'obodo ime ụlọ ya obodo nke a na-akpọ village mm. ma ị nọrọ obodo mepere emepe mm. na iwu na-achị obodo Naijiria na-achị ibe niile mm. ị ga-ama na o nwehụ onye chọwarụ nje achọta ahụ mana ịchọ hụ ọdụrụ ọtụtụ ihe na-aga n'ụlọ ị ma na nwaanyị di ya nwụọ ọ nọkwa na nsogbu ọ nọ n'uju so a bịa buru ji na aja wee gboo hmm. arụ aka nkụ so ọ bịa bụrụ etu a a sị lekwe nke ị lekwe nke ị ya-eme mgbe ụfọdụ maka ọnọdụ ọ nọ o lofuo na ọtụtụ ihe a na-eme awụ ihe kwesịrị ekwesị nke a na-akpọ omenala ma ọ bụ omenala i lecha anya hụ na nke a na-akpọ omenala a na-amanye aka mara ndị a na-eme ọ bụ onye a na-afụ amamie hmm. a na-emekarị onye a ya-asị ị ya-eme gịnị hmm. onye o nweghị onye ya-ekwuru ya ka ihe na nkọwa ya na mkpụmkpụ ọ bụrụ na ndị obodo sote sụiri gị sị gị maka na di gị nwụrụ na ị ya-aṅụ mmiri e ji wee saa ahụ ma ọ na a ya-akpụ gị isi ma ọ mee ihe dị etu a ị mata na e nwere iwu na-achị obodo a nke a na-akpọ fundamental rights wụ iwu na-eme onye ọbụla lekwe ọnọdụ gị lekwe ihe na-echekwa gị lekwe ihe iyi ike ime ka i nwe ike ime ọ gbado ha etu a i buru ụzọ chọwa onye ọkaiwu hmm. o nweghị ihe dị njọ na ị chọrọ onye ọkaiwu ibe di nwụrụ n'ihi na a sị na ihe ha chọọ ịnanye nichaa di gị egwu ini nke gị na nkọnkọ oh. ma chukwu ekwena hmm. mana ọtụtụ ihe ha na-eme na-awụ a sị na di mmadụ nwụọ o meghị abalị abụọ ya anwụọ o nwe onye jụrụ ihe kpatara o ji anwụ ị maghị ihe e mere ya n'ọnọdụ ahụ ọ nọ iburu sochi nke ka nke na ị bịa saa onye nwụrụ anwụ ahụ a sị ṅụwa hmm. o nweghị na-abịa n'iwu ọ nọ ka iweta ihe a na-akpọ poison hmm. nye mmadụ sị ya rie and ị gba nkịtị mana ị chọrọ ọnwụ so ọ bụrụ isowe ịfụ na ihe ndị ahụ iwu akwadoghị and igboro iwu akwadoghị onye ọ na-emere ihe ga-aza ajụjụ ya igbo bụ igbo a na-ekwukwa na ọkwanye a sị na nke onye ma ya hmm. o nwere ya ama nwe ya aka maka ya ya ya akụwa nwe otu a onye ka e ji wee dute onye ọkaiwu ị ma na o kwuru afọ ya sọsọ afọ ya sị na afọ ya wuru ọkwanụ barista n'ọnụ oyibo mana tupu anyị gaa n'ajụjụ ọzọ ọ ga-amasị m ka anyị jee obele ezumike ọ bụrụ na anyị nachita azụ anyị wee bido ebe anyị kwụsị apụkwana wetakwa akwụkwọ gị weta mkpịsị gị na-eme gịnị na-edetu ihe niile a na-akọwa ka anyị jee n'obere ezumike pụta daalụnụ Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienụ, kwezuonụ. Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienụ, kwezuonụ. Igbo ọma na-ege ntị o, anyị ekene unu Mm? anyị anachigokwa n'azụ na ya bụ obere ezumike nke anyị gara isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị nke tata ọ na-atọ m gwụgwụ ị ma ihe o ji atọ m maka na m ma na ndị di ha anọ ọzọ a na-akpọ ụmụ nwaanyị ajadu a na-emegide na ha na-emeche igbo bụ igbo mbọsị nke taa obi ya-adị ha polina polina ka nso ya na nke polina polina mana tupu anyị gaa n'iru wee bidokwa isiokwu nke anyị ka ji n'aka ọ ga-amasị m ka anyị mee ihe e ji wee mara igbo bụ igbo nke bụ egwuri egwu igbo bụ igbo o lugonu hmm. hmm? a sị onye agbana ọsọ o nwe ihe m na-ekwuwe ma ọ bụ na o luo na ya bụ egwuregwu a sị m ọ bụhọkwa na mmadụ daa wụ na ọ mara ome maka na ọ bụrụ na anyị amara nke a na-aka ya ma nọ ebe a na-akọwa ihe anyị na-akọwa mmadụ daa onye daa ma o kunirọ ma na ọ dago mana ị daa i kunie ka anyị gaanụ na egwuregwu nke anyị nwere Igbo bụ Igbo ka anyị wee mara nke a na-akọ ọ dị ka anyị ọ dị ka anyị site n'aka nri ka anyị site n'aka nri emebina iwu anyị nwere anyị enye onye ọbịa ọ bụrụ na e mechazie nke onye ọbịa e si na nke gị anyị na-aga otu anyị si agaba iri eme egwu e bunye gị Barrister. Nwere were. Onye were ofu. Chere ka m ka m gwọọ ya ka m gwọọ ya ka anyị si agwọ ya. Gwọsịa, i werezie.

Ah! Oh! nke a nụnwa mba ọ ya-azata ya ogologo abụghị ya na nwa m etoola biko kọwala anyị ihe ọ pụtara o nwere nke ọcha ọ dabara ogologo abụghị ya na nwa m etoola o nwekwara na-asị na abụghị ya na nwa m amagola ihe hmm. ehe ka a kọwaa ya ọfụma
e nye nwata ihe karịa ọ sị ejire ka onye onye ọkwa ka ji gba nkịtị daa kudara ume sị ka unu zaa o gosiri na uto dị na mmụọ uto awụkwana n'anya na uto n'iwu n'ọnụ ọ wụhụ n'anya na onye si na ya wuru ikpa o gosi o ji wuru di onye si na ya wuru nke o gosi ka o ji wuru nke ya wụ na hapụ ihe e dere na bọọsụ baa n'ime bọọsụ Igbo ọma na-ege ntị tupu oge asị anyị kwarapụ kwarapụ o nwere nnọọ ihe ajụjụ m ga-ajụpụtakwali juru nnọọ ezigbo afọ ma jụ ka onye ọkaiwu anyị na-anọ tinyekwa ọnụ na ya o wee bụrụ ajụjụ nke na-asị kedu maka ndị ụmụ nwaanyị ajadu nọ na be di mana ha mụta sọ otu nwa mana di ha ji ezigbo ego o wee bụ na ya bụ di ha arapụ ndị ụmụnne na ụmụnna agbakọ ka a napụ ya ihe maka na ọ bụ na ọ mụtalụ nwaanyị na ọ mụtarọ nwoke ị ma na a bịa n'ala Igbo dịka nwoke bụ na ya bụ na a na-eme ka na ụmụ ndị esizi na nwoke pụọ na ọzịara na nwaanyị mara na ihe agbazi ndị ahụ mana ka nka na-aga na ya bụ ajụ na ajụ o wee bụ na ọ sọsọ nwaanyị ka ya bụ onye mụtara hmm. e wee bịa nala ya ife di chụpụ ya achọrọ m ka onye ọka iwu mee ka ya bụ nwaanyị malụ ihe o nwee ike imenwu ka ọ ya-esi wee gaa wee napụta ihe ka ọ pụtara onye ọka iwu akọwakwala anyị na ihe ha mere ọ ihe kwesịrị ka ha mee otu anụnwa na nwaanyị nwoke a nọrọ na ya ka a ma na ọ sọ ụmụ nwoke na-enwe ihe na enwe ike si na nwaanyị ya anụ di pụọ nwaanyị agbaziela aka ka m ọ dị m n'ọnụ otu a ka hapụrụ onye ọka iwu ka ọ kọọ daalụ ya onye nchịkọta mm. eh, ọkwanụ ofu ihe a dụ na nke mbụ anyị kwuru mm. ị ma kpena tupu m zaa nke a ka m kọwaa ofu ihe dị oke mkpa mm. n'ihi na anyị na-ekwu ihe a ka ndị ndị mmadụ na-amụta na ọ kwanụ nkụ a kpa n'ụtụtụ ka e ji esi nri n'ukori mm-hmm. na ọ nri a kpa n'ụtụtụ ka a na-eri n'abalị ọ wụrụ ya na tupu ị nụwa di mm. ị nụwa nwaanyị mm. mara na e nwere ụzọ abụọ e si anụ nwaanyị mm-hmm. o nwee nke a na-akpọ nke omenala mm-hmm. ya wụ nke eye ya enye ego na ndị be anyị na-akpọ ya ịka akịrịka ịkacha akịrịka buo mmanya nke a wụnụ nke a na-akpọ traditional marriage eziokwu ọ bụrụ na ị kwụsị ebe anwa ị ma na ihe ga-achị gị wụ tradition ya bụ omume ndị ị nụrụ be ha omenala ndị ị nụrụ be ha mana ọ bụrụ na ị welite aka jee nke a na-akpọ ije n'ụlọ ụka jee were onwe gị nyefee chukwu makwanụ jee na ụlọ ikpe mm. jee sign register ka a na-akpọ court marriage ị ma na i welitego onwe na ị zọọnụ onwe gị zọọ ụmụ gị maka na ọ wụ na i meghị nke ahụ ọkwa ihe obodo kụrụ ka ị ya-agbara oh. maka na ọ kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịa ya ụgwọ isi ị nwere ike nye n'elu ma etu ọ dụ na be unu nwoke nwaanyị nụọ di ị mara na ya na di ya wụgo ofu ọ bụ omenala ndị be di gị ga-achị gị ọ wụkwa nke ndị be unu maka ị gbarata bịa jụọ nne gị na nna gị ọ bụ ome a ga-agwa gị na ọ bụghị ome be unu mana ọ wụ ome n'ebe anyị nọ ya ọ bụrụ na ị gbara akwụkwọ n'ụlọ ụka mm. ma ọ jee na kọtụ jee gbaa akwụkwọ ị mara na ihe ọwụna di gị nwe mm. ọ wụghị just na ọ dịrị gị ọ gị na di gị nwe mm. ya ọ gị na di gị na ụmụ gị ọ wụghị nke na omenala ọwụna ayaha akpa ya aka nne di gị wụ na di gị ka o ketara oke ya nwaanyị na-eketa oke na di ya ọ bụghị na nwa ya ihe nwa gị nyere gị nke ọ chọrọ inye gị mana ihe nwa gị- nwa gị- nwa ha di nwa ha nwaanyị ọ nwunye ya na ụmụ ya nwe ihe ọ kpatara nke a kpọtara ụmụnna ụmụnna wụ ọ wụ na nwaanyị na nwa ya nye ụmụnna ha erie onye ahụ na-akụ na-enye unu anwụgo ndị nwezi ya wụ nwaanyị na nwa ya ọ bụ nke ha ka ọ bụ iwu kwuru ofu ihe m chọ ka m kọwara unu na ọ bụrụ na nwoke mezie ndụ ya ka a na-akpọ ide will tupu ọ nụọ nwaanyị ọ nụha nwaanyị imezi ndụ ya ahụ emebie a na-akpọ ya marriage revokes a will n'olu oyibo so o nwere ike mee ka ụfọdụ ndị ma oke ihe gbafee oke o mee si na nne ya na nna ya ka o nyere ihe niile tupu ọ nụọ nwaanyị ọ nụọ ọ nụọ nwaanyị ọ bụrụ na o jeghị kagbuo will ahụ that marriage akagbuo the will hmm. n'ihi na ma ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya akụ na ụba ya wụ ya na nwunye nke ahụ ma ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya so ọ na nwaanyị gba nkịtị a narị ya mana dịka atụ ikwu mbụ na ọgba nkịtị si eh, ọ kpatara mm, nkụ ahụhụ sị ngwere bịa ụgwọ ikwudosi ike ezinụlọ agbata obi ma ọ bụ ndị ụmụnna ayaha akpa aka n'ihe wụ nke gị ị mụtara nwoke ị mụta nwaanyị ka m gbaa m gbanyekwa ofu ihe aka mgbe mbụ na ndị Igbo si na mmadụ nwụọ akụ na ụba ya nke ka nke wụ ana wụ maka ndị nwoke na ụlọikpe kacha ụlọikpe Naijiria a na-akpọ Supreme Court mm. enyego ikpebi opecha mpe o rugo iri na atọ karịa na e kewe ana a na-eke nwaanyị so nwoke nwụọ ọ wụ sọsọ ụgbọala ma gịnị ma ana ya nwaanyị so eketa nwaanyị wụ nwa nwaanyị na nwunye ya ọ bụrụ na nne gị ha na-akpa nwunye maybe na ọ gụha akwụkwọ bụ nwaanyị jee n'ụlọ ikpe jee nata ihe a n'ihi na onye gụọ nwe ịma na anyị na-agba oke nkịtị ihe ọma anyị ọsọ bụ pee ha ego a ewere nne gị awụrụ ya kpọ guardian wee kporo ahịa wee jee ụlọ ikpe jee nakọta ya biko onye nna ya nwụrụ akụnụba anwụbeghị ihe dịrị ya anwụbeghị mana ịhapụ ya ka ọ nwụọ ọ gị gbara nkịtị ihe nna gị hapụrụ nwụọ ụgwọ na nne gị nwee ọ mụrụ nwoke ọ mụrụ nwaanyị ọ mụrụ nnukwu ọ mụrụ ofu anaghị eme mgbagha iwu edego kụọ ya gbam ịga ka ọdụ okwu agụ na igbo bụ igbo ndị ọma ọ ka mma ọ kakwa mma maka mụ amụta m ọtụtụ ihe kịta ide jidie na ya bụ obi igbo ọma na-ege ntị unu afụgo n'ihe anyị kọwa n'ụbọsị nke tata ama m na gị nwa na-enene na ịmụta otu ihe maazị sọ otu ihe na ịmụta ọtụtụ ihe dị iche iche gị bụ onye di ya anọrọzi ama m na ịmụta ọtụtụ ihe na akwa anyị na-ebe n'ibecha anya a wee na-asị barrister Ugo daalụ rinne anyị kọwa nnọọ ị kọwaka ya ọfụma onye enu ya esi ghọta onye anaghị esi ghọta anyị ga na-eweta n'isi njedebe n'ụbọsị nke tata ihe gbasara igbo bụ igbo mana ọ bụrụ ya bụ na echiche na ya ya abịa ka anyị bidokwa ebe ọzọ anyị na-ewetara unu ọtụtụ isiokwu dị iche iche nke gbara gị gharịị anyị ga-ewetara unu ya afa m ka bụkwa nwaada unu nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke ihe a ka na-etu m wee ka bụkwala ịdị ka a chọrọ biko na ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ gbasara ya bụ isiokwu anyị kọwa n'ụbọsị nke taa zitere nụ anyị ozi ee nke ndị oyibo na-akpọ instagram handle the real platinum production ọ ha nwa na-ewepụta igbo bụ igbo ka emesịanụ ndị ọma mma mma nụ o hai nke taa atọ m iche afa m ka bụkwa nwada Ngozichukwu Chimdike Eze biko afa otutu m ka bụ pọmpọmpọ nwa ọ dị na mbọsọ igbo ekenekwa m unu ọzọ aka m bụga nwanne unu nwoke a na-akpọ Sydney Diala nke a na-etu okporo mba ekene m ndị igbo ekene m unu lotekwa na mmadụ aha awụ nwata n'anụ o soro gbuo chekwaa onwe gị na ụwa aha echekwa gị mhm. ekene m unu aha m bụkwa Ugochukwu Udoji nke a ka na-etukwu aha onye chi edu
igbo ọma na-ege ntị biko nụ ka emesịa nụ
emesịa igbo bụ igbo ọnụ m ekene unu